I mí Dheireadh Fómhair bhuaigh An Bhoth a ndeichiú craobh Mhuineacháin ó 2013 agus bhuaigh Naomh Chonaill ó Dhún na nGall a gcúigiú craobh le seacht mbliana anuas. É sin ráite níl éirithe le ceachtar foireann aon dul chun cinn a dhéanamh i gCúige Uladh agus craobh chúige a bhuachaint. Ach i mbliana le cuid mhaith de na fathaigh cloíte bhí deis iontach acu. Cioca fhoireann a bhainfeadh áit amach sna babhtaí leathcheannais club AIB? Mícheál Ó Drisleáin i mbun tráchtaireachta. Coinníollacha réasúnta deas anseo tráthnóna agus sinn ag súil le cluiche maith peile idir dhá fhoireann le spriocanna móra i mbliana. Tá deis anseo ag Naomh Conaill. Tá an ceann seo treoraithe thar an trasnán ag an bhfear i lár páirce, sin é Max Campbell. Scór maith chun muintir Dhún na nGall a shocrú anseo. Anois Rory Beggan. teacht aníos ón gcúl, mar a dhéanann sé go mion minic do chlub agus do chontae. Tá deis anseo don Bhoth, an ceann san oibrithe tríd cosantóirí Naomh Conaill ar fud na háite. Seans ar chúl agus ag an deireadh críochnaithe sa líontán. Darragh Murray leis an teangmháil ag an deireadh. Beggan lárnach ins an gluaiseacht sin agus ag an deireadh cúl luath ansan ag an Bhoth agus, bhuel, socróidh sé sin iad go cinnte anseo tráthnóna. Tá siad ag teacht isteach dár ndóigh agus ceithre chraobh agus fiche buaite i Muineachán. Trí cheann as a chéile. Tá misneach acu. An fear céanna le misneach freisin leis an gciotóg, Jack McCarron le scór den chéad scoth. Anois le cúpla nóiméad anuas, rith an ráis ag an Bhoth agus tá an ceann seo smachtaithe go hálainn arís. Kieran Hughes ag gabháil an ceann áirithe san agus ag an deireadh, fear a dh'aimsigh cúilín maith ó chianaibh McCarron, cur na peile isteach sa lár agus tá oscailtí arís anseo. Díreach síos tríd an lár, tá seans ar chúl eile, neadaithe sa líontán ag Darragh Murray. Cúl uimhir a dó ag an Bhoth ag tús na himeartha agus iad ar luas lasrach ag gearradh tríd ansan gan seans ar bith. ag Stephen McGrath istigh sa cúl. Briseadh arís ansan ag an Bhoth. Tá siad socraithe go maith anso tráthnóna. Sé cúilín idir na foirne. Naomh Conaill ag teacht isteach tar éis Gaoth Dobhair a bhualadh i gcluiche ceannais Dhún na nGall tar éis am breise ach go dtí seo tráthnóna, Tá siad fé bhrú, na cosantóirí ach go háirithe. Deis ag Kieran Hughes, taithí idirchontae, taithí club agus taithí ag aimsiú iarrachtaí dhá phointe. Sárchúilín ansan ag Hughes. Freagra anois ag teastáil ó Naomh Conaill. Sin captaen. Thaispeánfaidh ceannaireacht leis an gceann san agus ard-iarracht ag John O'Malley. Iarracht dhá phointe aige siúd, ceann a theastaigh go dóite ó bhuaiteoirí Dhún na nGall anso tráthnóna. Ocht gcúilín mar fharasbarr ag an Bhoth. Cuimhnigh gur bhuadar Inis Caoin éasca go maith i gCluiche Ceannais Mhuineacháin. Agus na súile orthu, b'fhéidir, ar Chraobh Uladh a bhaint i mbliana ach tá go leor cluichí le dul. Scór maith arís ansan acu. Farasbarr sínte agus obair mhaith déanta ansan ag Max Maguire. Spás go leor ansan agus arís deis ag an Bhoth teacht An obair cosanta ar fad le déanamh ag Naomh Conaill ach sleamhnaithe tríd ansan arís tá Jack McCarron. Sár chéad leath curtha isteach aige siúd agus ag an Bhoth. Tá siad in áit mhaith agus sinn ag teannadh ar an mbriseadh. Deich gcúilín glan eatarthu. Scóranna ag teastáil anois ó Naomh Conaill. É sin buaite go maith acu. Ocht gCraobh i nDún na nGall tugtha leotha. Cúig as an seacht gceann deireanach. Ach anso tráthnóna, tá siad sa tarn áit i gcoinne foireann iontach Mhuineacháin. B'fhéidir go bhfuil deis anseo ag Shea Malone. Tá sé sin aige. B'fhéidir go bhfuil troid iontu. Am go leor fós le dul. Dhá phointe ansan ag Malone. Agus diaidh ar ndiaidh an bhearna sin á dhúnadh arís. Rory Beggan ag teacht amach. Is breá leis a bheith ag clúdach cuid mhaith den pháirc, thar aon chúl báire, pas foirfe tomhaiste ansan isteach chomh fada le Max Maguire agus, bhuel, tháinig sé sin go léir ón pas iontach ag an gcúl báire roimhe sin ach Maguire le scór maith ag an deireadh. Seilbh arís amach go dtí Max Maguire. Formhór na seilbhe aige siúd don Bhoth ins an tarna leath. Agus príomhscórálaí na foirne go dtí seo tráthnóna acu agus tá cosantóir fágtha ina dhiaidh. Tá fonn tuilleadh scóranna ar Maguire. Tá an ceann san ag taisteal laistigh den chuaille. Ard-iarracht arís ansan ag Max Maguire. Seacht gcúilín anois aige. Tá sé sin dian ansan. Tá buille agus sonc agus an réiteoir Paul Faloon ag dul isteach ansan chun labhairt le himreoir ó Naomh Conaill agus gheobhaimid cárta a bheith feicthe ansan go cinnte. Ach dath an chárta is ea an cheist. Ryan O'Toole an fear atá i dtrioblóid agus sea, tá cárta dearg ar an toirt taispeáinte ansan. Shea Malone. Iarracht maith ag tuirlingt agus, bhuel, ana-scór ansan. Dhá phointe aige siúd, ceann a theastaigh go dóite ach fós an dá chúl i ndáiríre a d'aimsigh an Bhoth sa chéad leath an difríocht eatarthu ón tús anso tráthnóna. Naomh Conaill ag troid go deireadh anso. Caithfidh tú é sin a thabhairt dóibh. Tá deis eile ansan ar iarracht dhá phointe ag Shea Malone. Fuair sé an ceann deireanach, ceann eile anso aige. Iad ag troid go deireadh. Coinnigh go bhfuil cúigear déag i gcoinne ceathair déag anso. Ach an dá chúl sin, mar a deirimse, an difríocht iontu. B'fhéidir go bhfuil deis anso istigh. ag Naomh Conaill ar cúl ach dóthain déanta ag cosantóirí an Bhoth ansan agus an fheadóg dheiridh séidte ansan ag Paul Faloon. 'Siad an Bhoth ó Mhuineachán bheidh ag dul ar aghaidh dtí sna cluichí leathcheannais. Bhain Ropairí na Madán stair amach cúpla seachtain ó shin nuair a bhuadar Craobh Ard Mhacha don chéad uair. An éireodh leo cur lena ruathar i gCraobh Uladh? Ina gcoinne bhí Cumann Lúthchleas Gael Sheáin Uí Laoire Droichead Nua ó Dhoire. Foireann a bhí ar ais sa chraobh cúige don tarna bliain as a chéile. An raghadh taithí na bliana seo caite chun tairbhe dóibh? Bhí Garry Mac Donncha agus Charlie Vernon in Ard Mhacha don bhabhta ceathrú ceannais seo i gcraobh club AIB Uladh. Grimley. Conor Grimley. Arís, tá an oiread seilbhe acu An mbeidh toradh as ag a dheireadh le Donal Rafferty tabhairt faoi scór uillinn fíorghéar? Bhuel, bhí caint ar fhoighid ach an scór faighte ag a dheireadh sin ar fad ag Donal Rafferty. Yeah, tús iontach ó Madden ansin, bhí siad breá foighdeach, bhí sé ábalta an scór a chruthú. Sin cic iontach maith. Sciorrann sé, a thugann deis do Dhroichead Nua dul in iomaíocht agus an díshealbhú déanta acu anseo le. Conleth McGrogan go dtí Conor McGrogan. Comhimirt go maith uathu. Conleth McGrogan arís. Pioctha suas ag Eamonn Young agus lena chiotóg Eamonn Young. Ceann sin seolta go h-an an-deas ag Eamonn Young thar an trasnán. Imreoir maith. Fadhbanna ag. an Madán. McMullan arís. Os a chomhair bhí Mark Doherty agus sin níos fearr. Anois seans ag Kieran Rafferty. Ach arís bhí brú anseo ar Conor Grimley. Grimley le ciumhais na bróige agus tá an ceann sin buailte go hálainn thar an trasnán. Dhá phointe faighte ag Conor Grimley, an scór is fearr don chluiche. Yeah, sin i bhfad níos fearr ó Madden ansin agus sin de dhíth. Bhí an splanc beag a chur isteach go dtí an cluiche seo. an ghluaiseacht go maith. Conor McAteer ar ais go dtí Conor Doherty. Cuma níos fearr ar líne cosanta Ropairí na Madán faoi láthair. Níleadar ag géilleadh orlach agus brú á chur ar an Droichead Nua seo, McGrogan, Pádraic.